Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero?
The DC mwana woopsa kwambiri mwadzuka bwanji mavenda mavenda nonse a mu Lilongwe Nanga mavenda amu Limbe Blantyre, mavenda amu Zomba, mavenda amu Mzuzu mulandire moni kuchokera kwa ine president wanu wa anthu osauka. Ndimakunyadirani kwambiri mavenda chifukwa inu mukapanga chanu simmabweza reverse ndi gear forward ndipo dzulo ndi siku losaiwalika. mu history ya dziko lino makamaka kuja kumatchedwa ku lilongwe arsenal pakwawo kapena tinene kuti mcp pakwawo kung'ambidwa ndi mavenda 10 ziro zulo ndi pamene ndaona ine kunena kuti akuluakulu olo munthu utanenepa koma ikafikapo nthawi nthawi ya danger umathamanga munthu munthu olo utanenepa olo utakula mutu utakula mimba ndi pamene ukakumana ndi zoopsa umathamanga kumakhala kati ndiwe wasilimu ndazionera zulo pa paliamenti

atalandira kasitoni awo wanu wanu eh? zokuti amwene ali ndi bodyguard ali ndi machini gani popo zimenezozo amaziwa ndi iye ndi ambuyache koma amwene venda ndi wowopsa kwambiri apapa ndi pamene inu nonse andale mungatengerepo phunziro kunena kuti munthu osauka imafikapo nthawi ina amalimba mtima kuyiona mfuti Mfuti ija osamayiona ngati ndi mfuti, mavuto atafika mukhosi, iyi ndi lesson yaikulu imene inu andale mungayitengerepo kunena kuti osamawatengera anthu kumtoso, osamawatengera anthu osauka, aah chibwana. kuwatenga iwo ngati zisiru kuwatenga anthu osauka ngati agalu limene ja should be a very big lesson kwa iniyo ma ministers nonse a mcp kunena kuti ziko lino zinthu sizili bwino and mukamapanga zinthu zanu muzipanga mosamala chifukwa amene alili amalawi akuyenda olusalusa komanso imene ija ndi marihesal zichabe kukubwera mademo woopsa amene inuyo muzalephere kuwachita control imene ija ndi lesoninso chabe yokuwuzani kunena kuti muzakapanga zinthu za uchisiru siku la zisankho ndikubera chifukwa inuyo imene ija is a sign already a yardstick yokuwuzani kunena kuti musazapange za uchisiru anthu sakukufunani chakwera sakufunidwa Inunso ngati ma minister simukufunidwa mukanangopakirapo matewera anu muzipita kwa amanu otherwise mukapitiliza ndi mchitidwe wanu kuzera kwa uyu akuyendesa za chisankho iyi ku cholinga kuti ati muzabere zisankho ndi ma tchini anu amene mukukonzawo aphwanga muzaziona zimene mwaona pa parliament zija ndi zazing'ono kwambiri. ndipo ndithokoze kwambiri mavenda nonse chifukwa cha mgwirizano wanu chifukwa tikanakhala ife maaktivist akananena kuti mwina tatumidwa ndi andale ndipo pamene paja pakanakhala mwina matiyegasi koma aphwanga inu ndinu anthu wowopsa kwambiri ndipo ndikukuvulirani chipewa ineyo ngati president wa anthu osauka ndikumva kukoma kwambiri inetu nnali pompaja ndinangovala mask yanga phee kumangoyang'ana kuti ah yes mafana mavenda ndipo ineyo ndikanakhala ndi, ndi, ndi kuthekera kokuba mmene anthu akubera m'bomamo ndiye kuti lero ndikanaba ma us dollars ndikukupasani kuti tiyeni tikakhale tikakhale ndi phwando pena pache chimene chandinyasa kwambiri ndi kusaphunzira kwa anthu andale makamaka pa nkhani yonama chifukwa ma statement aja amanenedwa aja one would wonder kunena kuti sha inu kuteroko muziko muno mmene anthu akuvutikira forex iliko amangoyibisa dala because pamene paja palankhulidwa statement yonena kuti tiyauza aku reserve bank akupaseni forex yet chikhalirenicho the reason why katundu akudula ndi nkhani ya forex yo ndiye a- a- anduna anena pompaja a wado wado anena mozitama kunena kuti auza a reserve bank akupaseni mavenda apereke kuziko kuno kwa anthu a bizinesi forex Ndikumadabwa kuti kodi forex ilipo? Ndichifukwa chani a ndale samafuna kuvomereza? Ndikumanenanso kuti a, a, i, igwengwe igwengwe. Ndikumanena kuti ati kuthokoza a Reserve Bank atichitira chifundo apereka a, ti, ti, ka forex kwa anthu ma business angapo kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Vomerezani kuti zinthu zakuvutani. Kunena kuti abale ine ndalephera sikumakhala uchisiru kumakhala kuchenjera chifukwa musaone ngati pamene pajapo mavenda ajawo mwachita disperse ndiye mwathana nawo leroso akudikira agreement chifukwa anthu amene mukuwadikira inu amwenyewo kuti ati mukambirane nawo ndi ma Chinese wo ndalamazo mmawapasa si inu ndalamazo ndi zawo ndipo mukamawauza kuti asise zinthu azisisa on what grounds? Ndi chifukwa chake ngakhale a khoti, division imene imaona zinthu za fair trade agamula kunena kuti kampani yopanga buledi singamasise mitengo yache, buledi akuyenera akhale pa 5000 ndipo posachedwapa buledi timugula pa 10. chifukwa cha kudula kwa zinthu ngati fulawa ndi zina ndi zina material imene imalowa m'buledi panopa yadula ndiye inuyo vuto mmalo kuti muchite muone the root cause of the matter mukufuna muzipitirizabe kumanama ncholinga kuti mavenda aja azipita ndikumabwatika boza ndi chifukwa chaketu mavendawo popeza anthu mmaona ngati mavenda ndi anthu osazindikira It's onlytu Malawi amaona ma vendor ngati ndi makape koma in other countries tikati vendor is a big man. Vendor tapitani ku Guangzhou ku China ku Beijing mukaone akamakuwuzani kuti tiyeni tipite kwa mavenda. Ifeyo titapita nthawi ina tinkaona ngati akati venda ndi amene amakhala m'ma shacks ma amakhala mu zinthu zosadziwika bwino. Venda ndi wolemera kwambiri. Ngati mavenda amaseweresedwa amaseweresedwa konkuno ku Malawi. Ndiye ndi chifukwa chake mavenda aja atakuwonesani kuti iwo ndi ozindikira anakung'ambani ndi ka stones. Ka stones kaja is a sign yongokuwuzani kunena kuti ifeyo we are here ndipo ndife anthu ozindikira. Anduna a mcp. zinduna za mcp makape okhaokha kumafuna kumazitengera ati iwowo ati uduli kumafuna kulankhula zinthu zimene zilibe zilibe mchere zinalibe value nde ndiye apa mwalandira yenu kasitoni kanu mcp pakwawo mafana anakutengani by surprise nthawi yogula zikwanje munalibe pajatu munkapangana ku ma meeting yanu kunena kuti pa central region pano pasazapangikenso mademo mademotu ndi amene ajawo ongokonzekera two days koma amwene kuposa a hrdc nanga somano kuti tikanatuluka ena ifeso ndi anthu ndikuwauza kuti tiyeni zulo lijatu mwezi pano mukungozikozeratu anyamata anu aja mmaatuma kuti azipanga aziyenda ndi zikwanje analipo pajatu chifukwa ambiri aja ndi mavenda Ziwani kuti mwana amene ukumuphunzisa ndewu siku lina amakhonzaso kuzakung'amba iwe yemwe ndi ajatu mavenda aja mmaatuma inu kuti aziyenda ndi zikwanje mumzinda wa Lilongwe ndi aja akung'ambani ndi kastonzi pa parliament imene ijayo it should be a very big lesson to you o anthu andale not only ku mcp komanso zipani zina chifukwa anthu inu andale inu simmaphunzira ma mistakes amene akupangidwawa sanayenera a mcp kumawapanga chifukwa anayenera ataphunzira kuchokera ku zipani zina mbuyomu zimene zimapanganso khalidwe ngati umenewu andale ndi anthu omvetsa chisoni samafuna kuphunzira samafuna kuona zimene anakumana nawo anzawo iwo ndikuzisintha akakhala awa nde aonjeza kwambiri chifukwa ngati kuli chipani chomvetsa chisoni chimene chikadati chizipanga zimene akufuna amalawi ndiye ndi chipani cha mcp koma popeza andale ndi afiti manjanjawidi anthu okuba makawazi ndi chifukwa chake samafuna kuphunzira otherwise iyi inali chipani chabwino kwambiri chimene chikanaphunzira koma safuna kuphunzira Ndi awa tsopano akupangisa ma primaries parliament isanasekedwe ndikumapangisa ma primaries ndi cholinga kuti ati apange ma rehearsal obera zisankho komanso achite cover anthu amene ali ma current a mcp candidates kapena legislators amene wawa ndi anthu amene ali omvetsa chisoni kwambiri chifukwa anayenera kuchita protect integrity protect Democracy, Zipani zambiri zimapita ku zisankho za ma primary parliament ikatha chifukwa ndekuti amakachita declare ma seat onse vacant kunena kuti palibeponso amene ali MP palibeponso amene ali minister aliyense somano akuyenera apite pa ground akachite compete koma apa mwayamba ma primary ah, inu muli ku parliament maudindo anu kapena ma constituency anu mukufuna kumawateteza imene iyi ndi ngozi yayikulu imene muzandikumbukire ndi apa mukubera inu ma- zisankho ngati mmene zachitikira ku Dedza dzulo mwabera zisankho munthu amene akumufuna anthu kumene kwa Chiwere uko amene ujasanasankhidwe koma mwamusankha munthu wina amene ankapita ndikumakabera mavoti. Imene ija muzaiona ndipo ndikutha kuona ma independent ambiri akuima, anthu ambiri akuima independent chifukwa cha khalidwe lokuba. Choncho ngati inu a mcp mukuona ngati pamene paja mwapanga udolo mwauza mavenda kuti azipita ndikupempheni mavenda do not relent osaopa forward ever backwards never apapa palibe zo zoopa soya ichoke ichoke wina afune asafune amene uja aziona amene aja azione kumene chifukwa amalawi akuzunzika koopsa salary kuiona mmene an- mmene anthu akuvutikira salary yache imeneyoyo kukagulira chinthu osatani osatheka inu bero ungakaigule bero 1.5 million bero yazovala nyangu itatsonso ngati iyo pomwe bero yomweyo maboma ena amaipanga 20000 koma inu chifukwa chokuba Afiti inu ndiye lero ndi zimenezotu. Ma venda ndikuyamikireni kwambiri ndinu mafana abwino kwambiri. Ndipo ma venda ena ngati a ku Limbe ku Blantyre mmafooka kwambiri ndinu anthu ofooka. Anzanu a a Lilongwe samagawa maswiti, inuyonso Mzuzu, Zomba osagawa maswiti.

pamene pali munthu wamatama odzitcha kuti ati iye amameya anthu ananyamuka ndikukayima pompo kuti tipase zikwache zanu walembera from cheza village tiye mabuka box 76 ng'ono wache wa Filipi Kalindo